aa kalanga tinachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chiyani tsopano achimwene ndili nacho chikhulupiriro chonse kuti zanu zonse kumeneko zili bwino ife abale anu kuno kwanu kunyasaland ayi ndithu tikadapuma achimwene ndipo ndiyetu hmm, kuchitika zinthu mwamva inu kumabeni nthawi yake basi Zina zimene zikuchitika pakadali pano, ngati ukumbukira bwino lomwe, ifeyo apulofeti Bwande Bwamtasa tidalosera kale kuti zidzakhala choncho, kotero kuti sikutibe tikumakhala anthu odabwitsika kwenikweni. Ndikudziwa kuti mwina mwake zina zimene ndimakamba simumatha kuzitilolera. Ndinaonera kalata yangapita ija achimwene amandiuza nzanu uja kuti munamunong'oneza kuti komatu obwandewa zina zichewa zimene amalankhula zimakhala zobalalika choncho mpakana kuti munthu uwamvetsetse bwinobwino zimakhalabe zinthu zovutirapo. Aaa izo zisiyeni. Musadandaule nazo achimwene. Mundilole leronso ndiyamikire omwe aja a Kwezy buses kamba kotigulira sitampa patsiku la lero. Maulendo a pa bus kwathu kuno anaphweka ndi bus za Kwezy basi. Ukakweramo umaiwala zambiri. Imayenda bwino kwambiri. Umangozindikira kuti basi ulendo kaya ndi wa ku Mzuzu, kaya ndi wa ku Blantyre, kaya ndi wa ku Lilongwe. Basi wafika, ya wofowofo, yosunga nthawi, simayenda mwa umve ayi ngati mmene anamgogoda enawa amachitira amwene. Ndimakamba kuti zochitika kwathu kuno zikuchitika monga momwe ndidanenera muja achimwene. Aprezi, okanchacha, atuluka amwene, nawonso kulavula moto. Nkhani yomwe ija ya Abulazi Mmerikano ndalankhula ija, titalankhula enafe monga mwa nthawi zonse kunali kutukwana anthu mtundu wonse, ee, wakhuta Bwande Bwamtasa ameneyu, nkhani za ku mtambo mtambo atisiyire ifeyo eni ake sizikumukhudza ayi. Koma ndithu mu chilichonse chimene takhala tikulankhula chokhudzana ndi ku mtambo mtambo, timalankhula mwa chikondi. Nthawi zonse timangofuna makosana achite zinthu zolondola basi kuti mwina mwake Awawa anyamata a Alliance'wa ndikuchitapo ka thukuta ndikumadziwa ndithu kuti akangochigwetsa chinthuchi ena ake alipo, amachawi, atola ndikumapita nacho. Panopa amwene anyamata ayamba kudzuka ndikumuuza munthu wamkulu Chairman wa ku Limbe Bus Depot wathu Braz Mmelikano kuti iyayi osabisalira kuseli kwa anthu ayi ngati mukuchifunabe chinthuchi tulukani poyera tikumane pa galaundi zija tinkanena zija kuti kumadziwa nthawi yotulukira m'bwalo osamangoti ayi guleyo akuoneka kuti wabeba ode ndi ndivinabe ndiye kumakhala tsopano kuyaluka kosakhalanso kwabwino ayi kaulemu konse kamene anthu adali nako pa iwe konse ndikutheratu nanena kale achimwene kuti ambiri amene akumakuwa kuti ayimanso ayimanso Ambiri ndi anthu opanda chikondi, anthu akuba kwabasi, anthu amene akufuna pansi pa mtima kuti a munthu wamkuluyu akadutsa sikuti angakhalenso ndi mphamvu zochita makani, zambiri zoti zikachita ndi ifeyo tikapitirizabe paja adasiyira paja. Ee! Kunjaku kuli dzuwa uku, ambiri aayimanso si anthu amene akuukonda mpingo wa mtambomtambo, ndi anthu achiphamaso, Nchifake lero lino mwanji waoka mchacha, anthu amene ambirife sitimayembekezera kuti angatuluke poyera nkumanena kuti iyayi akuluakulu nganga Bulawayo akapume, tiyeni timusiye tisamuzunze iyayi. Anthu ambiri ayimanso ndi ajawa amene akudziwa bwino lomwe kuti ali ndi munthu wina wake kumbuyo kwawo amene ankamufuna kuti adutse koma akudziwa kuti munthuyo sangadutse ku msonkhano waukulu ndiye zimene ayamba kuchita ndi kugulula anthu amene akuoneka kuti akhoza kuwatsamwitsa ndi cholingabe choti zawo zitheke kafadala mlamu wanga uja paja ni mmodzi mwa anthu amakani kwambiri ku mpingo wa mtambomtambo namuuza live kuti mulamu izi mukupangazi sizingathekeyi sindinam'bisire kuti anthu ngati ukamchacha ndi anthu amene zingavute maka osamawapeputsayi ndi anthu amene agwira mpingo wa mtambomtambo kwa nthawi yayitali tali. Ena, monga mwa nthawi zonse, atukwana mtundu wonse inde. He, aperezinso ndi kachani, mwana wa fomu fomu! Kaya zawo izo. Koma ukamchachabe ngati afika nawonso povwandamuka kuti ei, iyayi, zikuchitikazi si democracy, ndiye kuti ndithu pali linthumbu likungofunika kukhala pansi ndi kuunikanso kuti kodi ndiye Tipanga bwanji? Zikhala bwanji zinthu zakezi? Makosana okwapatira tambala ndi anzawo ndiye si kunyang'wa kwake yi, kumachita kupsepserezera ndewu kuti, Iwe! Iwe! Ilipo! Ilipo! Kukamwa mano onse pamtunda ngati akupanga malonda a mankhwala otsukira m'mano. Akuiwala moto umapita kwatsala tchire. Ndithu, ndayamba tsopano kumaona kuti izi zikuchitika ku mtambomtambozi nkutheka aliponso ena ake okwapatira tambalaku amene akumachitanso kolezera kuti amenyane amenyane kumene amenewawa agwelulane nsagwada tikamafika 2025 wathuyu adzangoyenda poyera ndi mapazi basi ali phee osapezekanso ochita mfweeyi zimenezi ndi zimene zikumaopsa achimwene Zikuchitika kuno zumandipatsa mantha kuti koma inu mwati sitibwereranso anthufe ku ndale za mpingo umodzi? Mpingo umodzi kukhala wamphamvu kwambiri ena onse kumangolumana mpakana nthawi nkumatha? Zikumativuta ku Chikumbeni kuno kuti zilipo nkhani zina zake zofunikira kwambiri zimene ifeyo anthu wamba timafuna ena ake kuti atimenyere nkhondo. Koma zimene zikuchitika pakadali pano zumadzoneka kuti tili tokhatokha amwene. Sizikuyenda atu ayi. Amwene, nkhani ngati zija zoti anthu ena ake anabetsa ndalama kwa mkulu wina wake wa butchery kunja, ndalama zathu zankhaninkhani, K750 miliyoni ya misonkho idapita, idamera mapiko. Tilibe otifunsira kuti kodi zimene zija zinakhala bwanji? Anthu atanganidwa ndi za zii. Ena aimanso, ena ayi sangaimenso dala. Nkhani zenizeni nkumakwiririka basi. Amwene, nkhani ngati mmene ndalama za muliri wa kolona zidayendera, ndi nkhani zimene mpakana pano mutu wake sumadziwika, ndipo ndi mmene akupangira anzathu otsutsa, aah, sizidzadziwikanso amwene, zinatha basi, alibenso nthawi imeneyo. Kumamvekatu kuti ayi koma chimanga chaonongeka, ayi koma kukhala ngati chinabedwa, ayi koma chenicheni osadziwika ayi, ndalama nkumasowa ndithu, ndalama zathu za misonkho, koma auje akupanga zotere, eeh. Ko, tilibe otilankhulira kuti mukupangiranji izizi? Makosana atanganidwa kwabasi ni nkhani za zii ngati zoti ayimanso enanso ayi sangayimenso tikutero ife olemekezeka anduna zachitetezo akumayenda ndithu ndi galimoto yopanda nambala akuti iyayi zimenezi akuchita chifukwa cha chitetezo chawo cha andunawo mpaka naseka mwamva inu olemekezeka anduna oyang'anira zachitetezo akuyenda galimoto yopanda nambala akuti chifukwa cha chitetezo chawo? Ndiyeno kwathu kuno amene ali otetezedwa ndi ndani ngati nduna ya zachitetezo ikumachita mantha kuti eh, chitetezo changa chili pampeni? Kuli bwanji ifeyo a m'mudzi mwa abuluzi, kaya a mu msalumu, kaya ndi Kokabudula, ifeyo ndiye bwanji? a Mwambwitele, Dungulinya, Mwazammimba, Mwamoni Tsute, ifeyo amalaya athina ndiye chitetezo chathu chiyenda bwanji? Kodi are we safe? Kodi zija zounikanso kuti nduna zikugwira bwanji ntchito zija, zimene zija zikadachitikabe? Kapena ifeyo bwanji tisafe ndife akuchikamwa? Nanga Alliance zilipobe za Alliance? tikumakumanabe ngati atsogoleri kuchitira zinthu limodzi? kapena ndi zomwe zija za ndiolotse ndikutafune? mwina nthawi ino ndi tafunana. Awatu ndi ena mwa mafunso amene ifeyo anthu a mwa Chaferanthengo tikumakhala nawo koma opanda mayankho eti? Za Arsenal nnanena kale, nnanena, nnanena. Anthu ena ake adandinena kuti ayi, ee inu ndi munthu mumakonda kulankhula za Arsenal bwanji osayankhula za chithimu chanu chi- chi- chi- cha chelese chija bwanji ayi chabwino ndasiya sindidzalankhulaso za hazenolo ndizingolankhula za chelese basi e, ndizilankhula za chelese chabwino mwawina inu a hazenolo chinthucho tengani mutchuke minyama koma sidzakutherani hazenolo mwamva ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi